ụtụtụ ọma agụghee ụzọ agụghee ọnụ ụtụtụ ọma yawe eze chukwu okike abịama ike nkwa aba chi kere enu kee anị kee ihe niile n'ime ma nke a na-ahụ enya ma nke a na-ahụghị enya chukwu mere ụzọ gara n'enu oshimiri mere onye wụrụ awụchi na ọ wụ gị eze ndị eze ọbata ụnọ adị mma agbakwuru ezuru ike ugwu a na-arị atụ egwu ọgbara nkịchị okwu juru n'ọnụ eye chukwu akpọrọ oku ugboro ọzọ ugboro one million eze ji ọkụ eri eja ikike ama n'ọya ekwu eme ide ji mba enyanwụ na-egbiri ibe chi kere enu kee anị eze enigwe ngakwa ọjị echi asakwa maka jike aba na-eje ha ọgụ zọọ ọkpọ jike aba na-eje n'agha zọọ mma maka o doro m enya na ofe okweghị na onwe ihe nje abụ taa bụ ụbọchị ụka ụbọchị nkwọ ụbọchị anyị cheta nze debe nkanụ niile nze ike anyị kwa aba mba maka na nze ndị nna ha ji kpaa ike dewere anyị efa dewere anyị asụsụ anyị ka ji dị ndụ taa anị ọzara ọkpata oke anị nna ji ọha n'udije megide egwu anọ okokpo na-egburu ude na anụ anọ kwọrọ m tọ ngị nọdụ ka ọ mụtara abara onye na-abara ma anị ọkpata ozurugbo oyi nwoke aba aba ahụ oji nke na-ana eze nwaanyị nwaanyị na-anụ nwaanyị nwaanyị a na-epụta ikoro ana ụmụ okorobịa na okpetara azọ ọgọpara isi eze jibe nwoke okwu na-atọ n'ọnụ epi omee ghara ghara ghara ngwe agba oje mba enwe iro mbara iji a na-egenewe ụka maka na achị na-erichi m imụ anị ọzara mbarafu wee ji anị obe anakpakpa nri fụrụ ọsọ ewa nọrọ n'ugwu ahụ ndịda nwanne nta anị ọzara bịakwa taa ọjị anị ihuọkpara bịa taa ọjị anị amagụnze obodo ite gị na bịa taa ọjị anị akpugo eze bịa taa ọjị ọgba akpugo eze bịa taa ọjị anị nara unateze bịa taa ọjị anị mburumbu bịa taa ọjị anị nkerefi bịa taa ọjị anị idodo bịa taa ọjị anị owo bịa taa ọjị anị akpọfụ bịa taa ọjị anị ụgbọka bịa taa ọjị ashịrị m anị agbanị bịa taa ọjị anị amụrị asatọ bịa taa ọjị ashịrị m anị ụmụeze ọkụnanọ bịa taa ọjị anị amọdụ ọkụnanọ bịa taa ọjị anị amechi ọkụnanọ bịa taa ọjị anị ọkụnanọ bịa taa ọjị anị akegbe ogwugwu eze bịa taa ọjị nkanụ ogwugwu eze bịa taa ọjị ogwugwu eze bịa taa ọjị anị nze debe nkanụ niile bịakwa taa ọjị ndị mmadụ ma ndị nna ama ha ọkwa ihe akụ akụ na ihe enwe enwe ogologo ndụ na ehụ isi ike ụmụ Nkanụ niile ebe ọbụla onye ọbụla onye anọ na ọkwa ogologo ndụ na ehụ isi ike anyị kpata ego weta ihe akụ akụ na ihe enwe enwe anyị azụ ụmụ ụmụ azụ ha anyị anyị eme investment a na-akwụ ya maka na nwa na-adịghị ka ibe na ogbe na-adịkwa ya mma eze gbere na ọgọdọ ya na-akpụ n'anị ọkwa bụ onye isi agha asị m na ọ ga-adịrị anyị mma na Eke na ọ ga-adịrị anyị mma na Orie na ọ ga-adịrị anyị mma na Afọ na ọ ga-adịrị anyị mma na Nkwọ si n'efa ya wee anọ ọzara na eze dube ọzara na isi Ise. kwara ọgụgọ